Go háirithe sa, caithimid na lámha a ní an-mhinic anois ach go háirithe, caitheann tú iad a ní go maith nuair a thánn tú ag cócaireacht. Níl aon teorainn le lámha glana. Sa bhabhla seo anois tá punt plúir, self-raising flour, plúr éiritheach. So, cuirimid isteach sa sráinín é agus cuirimid tríd é mar seo. Cuirimíd tríd sráinín agus tugann sé an t-aer tríd agus sin é sin é an slí a dh'fhásann thosaigh éiríonn éiríonn na muffíní go deas mar ní maith leo ceann beag ceann beag suarach a bheith acu is maith leo a bheith ceann breá muffín breá ag ithe agus sa chéad ball eile ansan táimíd tá siúcra mín ann agus cuirimíd tríd an sráinín chomh maith mar uaireanta bíonn cnapáin ann agus

Mion ann. Anois. Bí cinnte anois go mbeidh an cócó meascaithe tríd ar fad agat, mar ní theastaíonn uait go mbeadh aon phiochadh feicís a slípe ar phíosa beag bán anso is ansan. Teastaíonn uait go mbeadh an cócó go léir meascaithe tríd i gceart agat. Mar ní mhaith leat dá dtiocfadh muffín amach as an oigheann agus píosa mór groí bán tríd. Anois, tá seacláid gearrtha suas mion agam anso. Cnapáin bheaga deasa, mar nuair a bheidh tú ag ithe an muffín, Beidh buailfidh tú le blúire breá seacláid. Is sin é atá uait, ná bíodh sé rómhion. Just ceannaigh an seacláid agus gearr tú féin é. Mar na chocolate chips, bíonn siad rómhion. So, cuirfidh tú isteach sa bhabhla. Gach aon phíosa, ná déan dearúd. Agus measc tríd go deas é. Go mbeidh blúire seacláid ins gach aon mhuffín. Anois, an chéad chéim eile anois, tógfaimíd é seo sall, amach as ár slí. Tá ceithre ubh buailte anso agam. Tá siad meascaithe go maith. Agus táim chun 200 millimetre, thiocfad san a?

É seo go léir a chur isteach sa bhabhla-sa agus meascadh maith a thabhairt do. Ní fhágfaimid aon bhraon istigh sa bhabhla. Anois, tóg do chuid ama, níl aon deabhadh. Agus bíodh do oigheann, tá an t-oigheann curtha ar siúl agam, tá an t-oigheann, ehm, tá an t-oigheann ar siúl chun, chun go mbeadh a teas, mbeadh sé deas te sara gcuirfinn isteach na muffíní. Ní chuireann daoine ar siúl an oigheann ach cuirimse ar siúl é mar is maith liom an teas a bheith ann nuair a théann sé, nuair a théann siad isteach, a dúirt Seán. Ach bíonn oideasaí eile ann agus ní, ní, ní gá duit an teas a chur, ní gá duit an t-oigheann a bheith ar siúl ach caitheann tú dó so. Anois, bí cinnte go bhfuil sé meascaithe tríd go maith. Tairrig an babhla chughat féin mar sin agus cas é mar sin is beidh sé, beidh sé, beidh sé go léir. Sin é, sin é, anois sin é do. Sin é do muffíní agat anois. Anois, an bhféadfaidh tú spionóig a dh'fháil agus scian? Agus faigh do spionóig agus tosnaigh ag líonadh do muffíní. But níl aon teorainn le muffin deas mór a bheith nuair a bheadh cupa tae breá agat. Tar éis dinnéir a bheith ite agat. Agus fé mar a deirim i gcónaí, nuair a bhíonn an bolg lán, is mian leis na cnámha síneadh. Agus na daltaí a bhíonn sa tigh seo i gcónaí, bíonn siad ag tnúth le dul a chodladh, tar éis dinnéir. Agus deirim leo i gcónaí, Bhuel, a chailíní, nó a bhuachaillí, nuair a bhíonn an bolg lán, is mian leis na cnámha síneadh. Tá slí eile anois chun é seo a dhéanamh chomh maith, d'fhéadfá é seo go léir a chur isteach i gcrúiscín. agus é a chur isteach, but braitheann sé ar an deabhadh agus an deabhadh atá ort. Nuair a bhíonn ana-dheabhadh ormsa cuirim isteach i gcrúiscín agus doirtim síos mar sin é ach ní mór an deabhadh atá orm. Anois, beidh siad so ag imeacht isteach san oigheann agus d'fhéadfá iad so a dh'ithe te. nó fuar, agus d'fhéadfá iad a dh'ithe te ar an lá, nó an lá 'na dhiaidh, d'fhéadfá iad a chur isteach san oigheann arís chun iad a théamh suas, nó sa microwave, cuireann ana-chuid daoine microwave iad, cúpla neomat, agus an píosa beag seacláide atá istigh ann, bíonn sé deas te agus leáite.

Anois, seo iad na muffíní a dheineamair ó chianaibh. Anois, cé aige a bheidh cupa tae? Nár bhreá leat cupa tae anois le muffin agus suí síos agus do scíth a ligint. Beidh cupa tae agat.